Mutu wachisanu ndi umodzi, ufumu wake. Atsibweni ake a Nthondo anadwala ndipo Nthondo anatumidwa kukanena uthenga kwa mfumu yayikulu koma asanapite, atsibweni akewo anamwalira. Nthondo anatumidwa kukanena uthenga wa maliro koma pochokera kwa mfumu yayikuluko adapeza malirowo atayika kale. Anthu a m'mudzimo atasonkhanitsana, akazi kapena kuti mbumba adasankha Nthondo kukhala woyenera ufumu. anaphika mowa ndi kutumiza uthenga kwa mfumu yayikulu kuti adzakhale nawo pa mwambowo. Patapita masiku angapo mwambowo unachitika ndipo Nthondo analowa ufumu. Anampatsa malangizo osungira mudzi ndipo anthu ena onse anamwazikana. A Mzingwa ndi a Dzeya adafuna kumuuza Nthondo kuti asathetse mzinda chifukwa choti iyeyo ndi Mkhristu podabwa kuti maliro akamachitika m'mudzimo Nthondo samachita mzinda. Nthondo anakana maganizo a nduna zija ndipo anaziuza kuti amene sankafuna sukulu achoke m'mudzimo. A Dzeya ndi a Mzingwa anamuyesa Nthondo ngati wachibwana ndipo anachoka pamalopo mokwiya. Nthondo analimbikitsa anthu a m'mudzimo kupita kusukulu pamodzinso ndi ana ake omwe ankawakalipira akajomba kusukulu. Anthu ambiri adayamba kupeza phindu musukulu ndipo ambiri amasandulika akhirisitu chifukwa chodziwa za chikondi cha Ambuye Yesu. Nthondo adakhalabe mfumu kwa zaka zingapo ndipo anjala amawathandiza ndi kuwapatsa chakudya komanso otenana kapena kuti amikangano kapena ofooka amawaletsa ndi kuwakhazikitsa mu mtendere. Tsiku lina Nthondo anadwala chibayo kapena kuti chilaso ndipo anthu ambiri anabwera ndi mankhwala awo koma analephera mpaka Nthondo anamwalira. Anthu ambiri anamva chisoni ndi maliro a Nthondo chifukwa cha ntchito zake zabwino. Mphunzitsi uja adatsiriza ndi mapemphero pa mwambo wa maliro ndipo anthu ambiri adamuyesa Nthondo ngati mtsogoleri amene adawatengera chokoma m'mudzi mwawo. Mfundo zikuluzikulu za m'mutu Kudalira. Akwawo kwa Nthondo anadalira anthu a kwa mfumu yayikulu pa maliro a atsibweni ake a Nthondo. Anthu a m'mudzi anadalira akazi kuti asankhe munthu woyenera kukhala mfumu. Anthu a m'mudzi anadalira anthu a kwa mfumu yayikulu pa mwambo wolonga Nthondo ufumu. A Dzeya ndi a Mzingwa anadalira Nthondo kuti asathetse mzinda m'mudzimo. Nduna zinadalira Nthondo kukanena uthenga wa maliro kwa mfumu yayikulu. Kudalirana. A Dzeya ndi a Mzingwa anadalirana pokamuwuza Nthondo kuti asathetse mzinda. Miyambo. Mwambo wa maliro a atsibweni ake a Nthondo ndinso wa maliro a Nthondo. Mwambo wolonga ufumu Nthondo. Chisoni. Anthu anali ndi chisoni pa maliro a atsibweni ake a Nthondo komanso anthu anali ndi chisoni pa maliro a Nthondo. Udindo ndi kuthandiza. Nthondo ankathandiza anthu anjala pamene iye adali mfumu. Nthondo ankathandiza anthu otenana. Komanso Nthondo ankalimbikitsa anthu kupita ku sukulu. Kudzidalira. Nthondo anadzidalira yekha poyankha nduna kuti amene ankafuna mzinda achoke pamudzipo. Malangizo. Nthondo adamulangiza za kasungidwe ka mmudzi pamene ankamulonga ufumu. Kuthandizana. Anthu a mmudzi anathandizana pa matenda ndi pa maliro a atsibweni ake a Nthondo. Komanso anthu a mmudzi anathandizana pa matenda ndi maliro a Nthondo. Ukhirisitu. Anthu ambiri amaphunzira sukulu ndi kusandulika akhirisitu. Maphunziro a mmutumu. Kumathandizana pa nthawi ya mavuto. Ndi bwino kumalemekeza maganizo a anthu ena, maka azimayi ndi achinyamata. Ndi udindo wa makolo kulimbikitsa ana kupita kusukulu. Malo omwe kudachitikira nkhani m'mutuwu ndi kwawo kwa Nthondo komanso kwa mfumu yaikulu. Atengambali ndi Nthondo, a Dzeya, a Chembe, a Mzingwa, anthu a m'mudzi, ndi anthu a kwa mfumu yaikulu.